chinthu choyamba ndifuna ndiyamikire a president chifukwa chobwera poyera ndikuwuza mtundu wa malawi kumene tikuchokera pamene tili ngakhalenso kumene tikupita ndipo a president anatenga nthawi mmene mumadziwira kuti president wa dziko sikuti iyeyo ndi amene amakhala mmakhonsolo amakhala mu mizindamu amakhala ma TA olo amakhala mu malo osiyanasiyana ayi koma president ndi mphamvu zimene ali nazo ali ndi manja awo ali ndi makutu awo ali ndi maso awo ndipo maso ena ndi aphungu ena ndi makhansala komanso ena maso ndi makutu ndi manja a purezidenti ndi anthu ogwira ntchito m'boma ndimafuna kuti ndiyankhule vidiyo iyi pandale ukamapanga ndale uzikonzekera kuti iweyo imfa yako ndi moyo wako zitha kukhalapo olo kusakhalapo koma kumafunika kumanena chilungamo a president amene tili nawo ndi abwino kwambiri he has vision ndi chifukwa chake chaka ndi chaka amabwera ku parliament kuzafotokoza zimene analonjeza ndi zimene zachitika ndi ndalama zimene apereka kukwaniritsira zinthuzo ku mtundu wa malawi ndipo lero anabweranso a president parliament kuzawuza amalawi kuti ndinabwera muno ndinakulonjezani zakuti zakuti zakuti manja anga manja awo a president amene ndi aphungu makhansala mafumu komanso ogwira ntchito mboma panopa abwerako kosaka olo kokapanga zitukuko kuja ndipo zitukuko zimene zachitika ndi izi mwamodzi ndipo apurezidentiwo anatenga nthawi kuyenda boma ndi boma kufotokoza kuti uku ndapanga zakuti uku ndapanga zakuti uku ndapanga zakuti sindifuna kuti nditenge nthawi chifukwa nditenga kavidiyo yakakhala kakatali ndikudziwanso ikafika kwa purezidenti ikafikanso kwa amene amanama ikafikanso kwa amene akakwiye chifukwa choti ndikunena chilungamo pa zinthu ndikunenazi kaya ine andimenya kaya anditukwana kaya andipha sindikuopa koma mukunyozesa apurezidenti inuyo amene mukugwira ntchito chifukwa simukumanena chilungamo ndikupaseni umboni umodzi apurezidenti anena kuti amanga kwamangidwa kamphenda health center kamphenda health center imene akutanthauzayo ndi chipatala chaching'ono chimene chimayandikiranako ndi rural health center olo mwina cha pa boma payenera kuti pakhale manyumba achipatala pakhale mochare pakhale ma senreta pakhale opd pakhale ma waiting homes komanso pakhale mwina ah, ah, zipinda zogonera anthu odwala ndi mabedi magesi madzi matoileti china chilichonse koma zimenezo a president amene ananena nkhaniyo akunama kulibe ndi zabodza chimene chili kumeneko ndi kanyumba kamene tinamanga mu 2010 kamene timati red cross chachiwiri ndi foundation imene inayambidwa 2012 ndipo contractor anadya ndalama amati umoyo housing scheme anapita ndalama zija zinabedwa mu nthawi ya kashigeti chaka chatha kunali kuyerekeza kuti mwina tingapanga mangidwe a OPD ndipo khanso itakhala pasi inapereka ndalama 151 million kuti amange OPD osati health center ndipo contractor anapezedwa tikumva kuti analandira ndalama part payment koma ndikunena pano chinthu chimenechocho anachisiya nchoti mmene chingakhalire kuzafika zaka ziwiri zitatu ndiye kuti tizangonenanso kuti pali foundation yokha tikamafunsa chikuchitika ndi chani amanena kuti yaya afuna contractor wina koma tikuto, we are talking of last year panopa olo ndikuuzeni a president kuti opd iyoyo ngakhale patachitidwa masenga a mtundu wanji kuti ingathe tisanavote ndiye kuti pachitika mirakule ndi zabodza Chachitatu chimene tapanga nchoti tinatenga ndalama ya CDF kuti timangepo nyumba ya amene azikhala pa OPD clinic po, ndipo kanyumbako kali pa foundation. Vuto imene tapezanaso nalo ndoti supplier amene tinatengako katundu wa CDF sitinampasebe ndalama zake zonse, tere kuti sangatipase katundu womaliza, tere kuti tinene kuti pakamphenda pakhala health center kudzera mu ndondomeko zimene ndanenazi. ah, president sizoona anthu amene akupanga zimenezizi anthu akumuzi aja akamamva president amakwiya nanu koma vuto si inu vuto ndife maso anu manja anu sitikunena chilungamo timafuna tiyankhule zinthu zabodza inu mutikonde koma zinthu pa ground palibe a president ndikunena pano tumani atola nkhani apite kukamphenda akajambule chipatala chimene akuti kamphenda health center akupaseni oro akayimbe live video ndiye mukaone ngati kuti chipatalacho chiliko ndi zabodza izizi ndi zabodza khonsolo ya rumphi ndi yanga koma anthuwa ife timakhala tilibe mphamvu ali ndi mphamvu ndi iwowo pachumacho fukwa ofuna contractor amakhala iwo ogwirizana ndi macontract amakhala iwo zimene akupanga sitimazidziwa ndiye ine ndikunena pano ngati phungu wakumene kuti zija sizoona a president tikuthokoza tadandaula ee msewu wa rumphi nyika msewu wa rumphi nyika ndi construction imene inayamba 2017 kunapita contractor wina anasiya kunapitanso wina anasiya kunapitanso wina anasiya wapanopa akuyesetsa ndithu koma mtunda umene wachita kava kuyika tara a president ndi 1.5 kilometers osati 18 kilometers amene wakuuzani za 18 kilometers afuna a president muzalephere mavoti anthu azikukwiyirani azikuyankhulani zoyipa sakufunirani zabwino ameneyo ndi wabodza ife a president tikukondani kwambiri ndinu president wabwino koma amene akumakuuzani nkhani izi a president akunama tara amene wayikidwa ndi 1.5 kilometers gravel kuti a- athirapo mankhwala oti pangakhale kutakhala mvula pasawonongeke athiranso 1 kilomita doti lomalizira kuti azathirepo mankhwala athira 3 kilometers ndi zimene zili ku Rumphi ine ndachoka konko zimene amakuwuzani mwayankhula paja president afuna anthu a ku Rumphi akukwiyireni akuwukireni sizoona ndi zabodza ife sitizalola munthu wokunyozani sitizalola munthu wokukwiyirani fo panopa tadziwa anthu amene akupangisa president kuti azikunyozani ndife amene munatisiya ngati manja anu maso anu miyendo yanu kuti tizikuwuzani zolondola bwana ku Bolero mochale sinamangidwe chimene chachitika nchokuti dzana dzanali lachitatu ife lachinayi anakapanga ground breaking ceremony symbolic hand over to a contractor panopa ndikunena pano kulibe olo foundation ya mochale kulibe olo contractor contractor yakupanga mobilize zoti amanga mochale ndi zaboza kanyerere health center yamangidwa ndi thandizo la kuchoka ku DAMRA bwana president zimene mmayankhula ineyo ndakhulupirira mmanena zoona ndipo ndalama munapereka vuto si inu maso anufe manja anufe makutu anufe bwana tikupwetekesani sankhani anthu apite pa ground akaone zonse zimene inuyo mwayankhula mu SONA muja akubweresereni zithunzi bwana president muzakhumudwa ineyo sindikuopa kaya andimenya kaya anditukwana kundale akuti anthu amafa ndiye kuti tizafa ponena chilungamo koma ngati ndingakhale bwino ndiye kuti apresident kundale kulibe zopwetekana chifukwa mmafuna anthu azinena chilungamo tumani atolankhani apite akajambule zitukuko zonse zimene akuuzani zija zina kulibe akunama